obodo ịkpọta nwaanyị na klọb na-enwerọ aka ọrụ na sọọsọ ka ọ na-agba awantịrọ na klọb ole onwe onye ọbụla nwụjuo nkwụ afọ onye ebe ọbụla dị- onye ọbụla dị available e buru ya naa je see ya ibongi ụtụtụ e nye ife dịka 2 naira n'ego be anyị ka m na-agbakọ nwa 15 naira 15 naira asị m 15 naira 15 rand ka o wee gbaa moto na ebe o si bịa ịkpọrụzie ya isi hei ka i si wee see ya ka o si see ya ibongi because ọ nwụjukwo nkwụ afọ ọ pụtazi ọ dara amụ gị ọ dara amụ gị ọmịtais ọ mịnye ya akwụkwọ na ya isi agbalie ya isi agbalie gị gị nwa dị loose bụ nwoke naa n'iyi nwere ọgụgụ isi isi akpakọrọ ya ọnụ

dị ụtọ ka ị wee na-ese ibongi ka o si wee masị gị ị chọọ ise ugboro ise i see i mee aka otu a i see i mee aka otu i see a da-ayọ ya ayọ ọ bụrụ nke naijiria ya ga yọkata yọkata yọkata before wee kweta nke a bụ ebe niile ya oye anara ha na na-eyi pant eyi efe n'ime ụlọ ebe niile butecha anara eyi akwa n'ahụ na-ete na-etegharị ntegharị ike n'ime ụlọ ya gị na nwaanyị obodo enwere ike ịnọ n'ime ụlọ ọ kọva onwe nke a bụ nke ndị awe because mụ na ha na-achọta m yes a gbara ọtọ ha ya achọtala isote na ị na-ayọsi ya jee me jee yili efe before o je di ya ejele na ha anara eyi akwa unu amarọ ndị naijiria nwaanyị obodo ị kpọbata n'ime ụlọ ga-enwerọ ike iyi akwa n'arụ otu chi si wee kee ka ọ ya-adị na-aba ma na kitchen ọ na-aba ma na parlour ọ na-aba ma na room ọ na-aba otu ka ọ ya anọgidie ti n'ụlọ si ya na be onye anaba ọ naghị eti akwa n'arụ so kedụzi ife anụmanụ nwanne anyị nwoke na-eye ka ezi ife mezi na ọ ya anarọ n'iyi because o bie aka otu a ọ tụgharịa bie ọ tụgharịa ọ bịa bụ nwaanyị igbo bụ na nwaanyị igbo bụ na e mesịa ike yichikwa n'arụ na ihe enu night gown ladịnekwa anyị mgbe nwoke bịazi i bikwazi aka bụ na akwa na i yirigo akwa ọ lara ụra by force but nwaanyị obodo wee bie aka otu a ị na-ebitesi kanda ebe niile ya oye ọ nọ ka chi si wee kee nwaanyị na ọ ya anarọ n'iyi i jezie chezozie n'obodo ị batara bụ ka i buru ike jezie buruzie ike na-ebute disease ihe ebutezi n'obodo i bunazi ya n'ike nwaanyị obodo ifere megbukwa unu ọkwa ifere akụkọ na ama akọcha ya akọcha n'obodo a everyday mụ akụkọ a na-abata m n'isi everyday ana m afụsi anya out there so akụkọ gbasatara ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke na ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo anaghị agwụ agwụ n'akara mgbasa ozi ma na platform ma akụkọ unu kwa ụbọsị kwa mgbe kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abanị unu emekeligo unu emekeligo this unu emego unu ewego ka onye nwenụ ya malụ unu ekpokwuzi unu ezuzu ezuzu kwirikwiri nke unu na-akpọzi nke ikpeazụ a dịzi egwu ifere megbukwa unu ị bịara ịzụ nwa na-azụrụ azụ onye sendịrị obodo oyibo nine months ekwa ewebụ na ọ mụwa tụrụ gị ime wee buo gị n'afọ nine months ị bata obodo ndị ala bịa zụbazie ndị kwudolu n'obodo azụrụ azụ lapụ ife i ji maka ya wee bịa azị gbakwa